alu k'alu la karamɔgɔya lakɔli kɛ ko lolunan kɛ ɲinan nin kolinkoron karo ni tile mugan ni kelen na mugan ni fila la alu makɛda la Bourse du Travail la bamakɔ Lakɔli in dakun kumabaw de ye karan sariya ni cogoya min na u ɲɛfɔra lakɔlidenw ye ani ka nidɔkolɔn baju k'u lalɔni o la ani kalan yɛrɛ dɔ ɲɛwala bɛ labɛn cogo min na a bɛ di kalandenw ma cogo min na fo ka na se wasara teli ma o de kɔnɔ ma lakɔlidenw lɔra baara u boloya la jama ɲɛkɔrɔ alu bɛɛ ka walanda dɔbɛn ka n'o lase jama ɲɛkɔrɔ
bi an bɛ walanda min na o kun tɔgɔ de ye ko nɛnɛ yɛrɛ
o ko an ka madon dunbu foroba kalatigi la jigi keyita ka maɲininka mun na ni karamɔgɔya lakɔli ni sinfonyali hakilina ye lɔnko dunbu la kalan tun bɛ kɛla kɛɲa min na an y'a ye k'a fɔ an ka walikan kalan o kɛlen an fɛ an y'a ye an ye tuma min kɛ walikan kalan kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ an karamɔgɔw y'an kalan ye cogo min na ani n ko karamɔgɔw y'an kalan cogoya min na olu kalan cogoyaw tɛ kelen i b'a ye k'a fɔ o kalanw sinfonyalen don ka tɛmɛ olu fana kan ɔ an nana a lakɔlɔsi o masɔrɔla min fɛ o de ye solomana kante kɔrɔtɔbagatɔ a pereselen a ye kalan datɔmaya cogo min na n ko karamɔgɔ kunfɔlɔw fana nana tɛmɛ solomana ka sira kelen o de fɛ o bolo ma an ye lɔnni fitinin min sɔrɔ walikan na i n'a fɔ diɲɛ siya tɔw b'a kɛ cogo min na an y'a laɲini k'a fɔ ko an bɛ na ni o dɔnniya ninnu ye n ko kɔnɔ walasa a ka se ka bɛrɛya ka tɛmɛ walita olu kan
an k'a mɛn ko kabe filanan fɛnɛ dontɔ a dɔ ɲina lɔnko dunbu bolo o kɛtɔ di
kan tɔw bɛ cogoya min na mɔgɔ min bɛ sagada fɔlɔ n'o ye premier cycle ye mɔgɔ min b'o kalan ale ni mɔgɔ min bɛ sagada filanan kalan n'o ye second cycle ye ale ni mɔgɔ min bɛ secondaire kalan n'o ye karandaba lisew ye i b'a ye k'a fɔ ninnu si tɛ kalan suguya kelenw kɛ u si lakɔgɔcogow tɛ kelen o la an fana bɛ fɛ ka u sara sigi karamɔgɔw sara sigi o sara sigi ɲa de ma o de kosɔn ɲina lasɛbɛsunyali karamɔgɔw an bɛ ka karamɔgɔya kabe min kɛ o ye lasɛbɛsunyali karamɔgɔw ye o kɔfɛ an nana kabe filanan min don a la o ye lakamasereyali karamɔgɔw de ye bawo ni i bɛ bila ka na walanda min di kan tɔw la e bɛ taa san yirika de kɛ ka i ka walanda yɛrɛ ta fɔlɔ k'o kalandenya kɛ ka sɔrɔ k'a karamɔgɔya ɲɛyirali kɛ k'i y'a yir'i la nka lɔnko dunbu y'a ye k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ nko kɔnɔ olu kɛlen don k'o walanda ninnu faamu nka a walandaw bɛɛ latami cogo min na o de ma kɛ o de kosɔn ɲinan ta in kabɛ filanan o donna a la ɔ lasɛbɛsunyali karamɔgɔw kɔfɛ lakanmasereyali karamɔgɔw olu fana bɛna lakɔgɔ
lakɔgɔli o kun donna ni laseriyalan dili ye tɛrɛndɔbagalu ma hali bani i disi tɔgɔ sɛbɛ la kabɛ filanan dɔ lakununni fɔkɔbɛ fɛ